Anyị ga-ekwusa maka amụma nke Daniel na oge nke nọ n'etiti ọgbụgba ndụ nke ọhụrụ na nke ochie akụkọ nke na-akọwata maka ihe mere n'etiti agba ochie na agba ọhụrụ a na-eme ka a mara na ọ bụ oge nke ọchịchịrị maọbụ oge nke achịchị n'ihi na ọtụtụ ndị na-amụ ihe na-eche na onweghị ọtụtụ ihe edere makara gbasara oge ahụ n'ihi na akwụkwọ nsọ enweghị ihe o dere gbasara oge nke ahụ ya wee na-eme nà anyị nweta nà ènweghị amụma e bùrù enwekwanụ nkuzi màọbụ̀ ikwupùta okwu Chineke n'ogè ahụ ya wee mee ndị mmadụ wee na-echekwa na-akpọkwa ya oge nke ọchịchịrị mana onye dere akwụkwọ nke mgbapụta na-eme ka anyị mara na ahịrị nke ise ya na-akọwapụta na ọrụ nke mgbapụta nke Chineke enwe mgbe ọ bịara na njedebe Ya mere ọ ga- ọ gara n'ihu dịka a ga-asị na oge ahụ a ga-asị na ọ bụ oge ihe na-agbanwe uh, onye m- onye onye onye nzọpụta na-achọ ịbịa oge ọbịbịa ya na-eru nso eche m na ọ dịkakwa oge nke a anyị bi na ime ya ugbu a na mgbe a na-asị na onwe onye nọ mgbe ga- onye ga-anọ sị na ihe a wụ oge ahụ màọ̀bụ̀ ihe à bụ̀ ihe na-eme ùgbu à a nà-ènwe ihe mgbanwè ihe mgbanwè gasị nà ụ̀wà niilė ya mèrè chinėkè èkwupùta ọrụ ǹkè mgbapụ̀ta ya nà ọrụ ya chinėkè wèe nye amụma gbasara ǹkè à site na akwụkwọ daniel a gà-èleba anya nà amụma niile na akwụkwọ Daniel echi isi nke abụọ amaokwu nke asaa a ga-elebakwa anya na alaeze anọ nke Daniel kwuru okwu maka ya na ihe ndị ọ hụkwara na ihe ọhụhụ nke ọ hụrụ ka anyị leba anya na Daniel isi abụọ amaokwu nke iri atọ na otu wee ruo na amaokwu nke iri atọ na ise ya wee sị king eze wee hụ na eze rọrọ nrọ mana eze ya onwe ya echetadị nrọ ọ rọrọ ya wee kpọọ ndị mgbansi niile na ndị amụsị niile nọ na ala Babịlọn mana ha niile onwe onye nwere ike ịkọwapụta nrọ ya ha apụghịkwa ịmata nrọ ọ rọrọ Mana Daniel site na amamihe na mkpughe nke Chineke wee kọwaa nrọ ahụ wee sị eze Nebukadneza eze lee nrọ ị rọrọ na agba nke mgbe ya wee gwa ya nrọ nke ọ rọrọ amaokwu nke iri atọ na otu wee ruo na amaokwu nke iri atọ na ise gị onwe gị eze nọ na-ahụ ma lee otu onyinyo mmadụ nke dị ukwuu onyinyo a nke riri nne ibu mara mara ya kachasị ihe niile na-eguzo n'iru gị ọ dị egwu n'ile anya onyinyo ahụ isi ya bụ ezi ọlaedo obi ya na ogwe aka ya abụọ bụ ọlaọcha afọ ya na apata ụkwụ ya abụọ bụ ọla ogwe ụkwụ ya abụọ bụ igwe ụkwụ ya abụọ ụfọdụ n'ime ha bụ igwe na ụfọdụ bụ ime ha bụ ụrọ ị nọ na-ahụ ruo mgbe a wapụtara otu nkume nke a na-ejighị aka wa o wee tie onyinyo ahụ n'ụkwụ ya a na-ejighị n'ụkwụ ya abụọ nke bụ igwe na ụrọ tipịa ha. Mgbe ahụ ka e tipịara igwe ahụ na ụrọ na ọla na ọla ahụ na ọla ọcha ahụ na ọla edo ahụ n'otu, o wee dị ka igbogbo ọka sitere n'ebe nzọcha ọka nke mgbe ọ kpara ọka, ifufe wee fechapụ ha, e wee ghara ịhụrụ ha ebe ọ bụla nkume ahụ nke tipịara onyinyo ahụ wee ghọọ oke ugwu jupụta ụwa nke a niile ihe a bụ okwu Chineke eme site na nrọ nke nke a na anyị hụrụ mgbe Daniel na-ịkọwata ihe ihe onyonyo a na ihe akụkụ ya niile ihe ọ pụtara ka a wee leba anya ka anyị leba anya na ha ka anyị ga-ahụta na n'ebe a na akwụkwọ Daniel isi abụọ amaokwu nke na akwụkwọ isi asaa na nrọ niile ndị a na ihe ọhụ ụzọ niile a ihe ha na-agosipụta anyị ka anyị leba anya na ihe onyonyo a anyị bu ụzọ wee gụọ ya wee sị na isi ya dị ka ọlaedo ị ka na-ekwu maka ya ọ wụ ihe onyonyo nke nke ikpere arụsị ma anụmanụ anụmanụ anụmanụ na-ekwupụta alaeze wụ ndị na-achị isi n'ebe ndị nke Chineke nọ na-enye ha mkpagbu na-enye ha afụfụ ana m ekwu nke a n'ihi na n'akwụkwọ m- akwụkwọ mkpughe anyị hụrụ ka na ahụrụ ka anụmanụ si n'ime mmiri pụta sikwa n'ala pụta ahụkwa na dragọn na akwụkwọ jenesis kwa anyị hụkwara na mmadụ dara n'ihi na aghụghọ nke anụmanụ ya mere anyị nwere ike ime ka anyị nwee nghọta ihe anụmanụ na-akọwapụta n'ime akwụkwọ nsọ anyị ga-enwe ike nwee nghọta oge nke anyị nọ n'ime ya isi nke ọlaedo na akwụkwọ daniel nke abụọ na daniel wee na-akọwa na ọ na ihe ọ na-anọchi anya bụ babilon babilon ihe eji mara babilon bụ ọlaedo eji ihe dị iche ihe onyonyo dị iche mara ha enwere enwere ọdụm na e, ugo mana amaokwu nke iri atọ na asaa na amaokwu nke iri atọ na asatọ ya wee sị gị wụ eze ị wụ eze ndị eze chineke wee nye gị ikikere na amara na ebube gịnwa wụ isi nke ọlaedo ahụ ya mere babilon wụ nke isi nke ọlaedo ahụ ya ya wụ na akụkụ ya na a- a- a- ubu- ubu aka ya niile na-akọwapụta maka alaeze nke pesha ya mere mgbe babilon dara pesha wee walitezie ọzọ pesha ihe eji mara ha wụ silver ya ọlaedo nke atọ bụ o- o- ihe onyonyo a wụ ihe eji ọla wee mara ihe nke na-agosipụta ala gris ihe eji mara gris wụ gịnị ọla n'ihi na ha nwere ha wụ ndị a maara na maka ihe a na-akpọ copper na steel gris wụ ihe eji ihe nlereanya gba wụ ihe ahụ nke ọla na akụkọ akọrọ akụkọ a wụ alaeze ya wụ ihe ekewara alaeze anọ dịka onye isi Alexander nke ukwuu nwụsịrị na ụkwụ ya nke wụ igwe na ụrọ eji maka igwe na ahịa mkpọka na ụzụ wee mara ha nke emecha amatachara Rom mgbe oge Rom gasịrị enwemeziri mba ndị ọzọ ndị mba ọzọ ndị chịrị ụwa niile ya mere ihe a wụ oge nke nọ n'etiti oge nke ndị Rom na oge asị oge nke asị ikpeazụ wee nwetazie ndị ga-awụ ndị ga-emegide kraịst n'ikpeazụ wee nwezie nkume na-ejighị aka wee kpọpụta wepụta kpọpụta wee wee bịa bibie onyinye a nke na-akọ maka mgbe a ga-ewuli alaeze kraịst n'ụwa niile nkume a na-akọpụta maka jizọs ya na alaeze nke chineke na elekwa anya na ọzọ na ihe onyonyo niile ndị a na akwụkwọ Daniel isi asaa a ga-ahụkwa e, ọdụm nke nwere nku na ugo ọ na-akọwakwa maka ihe a hụrụ na babilon wee nwetakwa na anụ nke dịka ezi na-awụ nke nke pesha pesha wụ obodo nke meriri mba atọ ya babilon midia na ijipt midia na 543 bc babilon na 539 BC na Egypt na 525 BC ya mere o nwere agụrụ ọkpụkpụ atọ n'ọnụ ya gris eji kpekpụdo ebe a wụ gịnị ya wụ iwu nke nke nnụnụ eji e iwe wee onye anụmanụ ka a na-ahụta n'ime oke ọhịa n'elu ya bụ nwekwe ihe ọla anọ ọ wụghị sọsọ na ọ na-agba oke ọsọ n'ala mana ọ na-agba oke ọsọ dịka a ga-asị n'elu e mee agụ a wụ ihe nwere isi anọ nwekwe mpi anọ e wee nye ya ịchị isi ya mere agụ a na-akọwapụta maka Gris wụ nke Alexander the Great wụ onye chị mana mgbe e mesịrị ndị agha ya mmadụ anọ pụtara nke e gburu Alexander the Great ọ bụ nke ọrịa nwa gburu ya dịka e si kọwara anyị ya wee mee ndị agha isi agha anọ wee wụzie ndị kewara obodo Gris wee chịkọzie na chịrịzie mpaghara dị iche iche na-achị e wee nwetazie Rom nke eji ihe nlereanya wụ anụmanụ nke dị oke egwu na-atụ oke ụjọ eji igwe wee mara ọ ya bụ ihe eji mara Rom ndị obodo Rom wụ gịnị igwe ihe eji mara ndị agha Rom bụ gịnị okpu igwe na ngwa agha dị iche iche eji igwe wee mee ya mezie nke anọ anụmanụ nke ihe mkpughe nke Daniel nwere mpi iri anụmanụ nke anọ nwere mpi iri na-akọpụta maka mba niile ndị siri ike nke pụtara dịka Rom gasịrị na oge nke ikpeazụ a mana e mere ka ị mara na otu mpi pụtakwara n'ime ha e wee mara na mee ka anyị mara na na isi nke asatọ o kwuchaa okwu buru ibu gbasara Babilọn mana ọ bịa kwuo ihe gbasara obodo Pesha na oke ewu ahụ nke nwere mpi abụọ na Daniel isi nke asatọ amaokwu nke atọ na anọ ya na amaokwu nke iri abụọ otu mpi wee karịa ibe ya na-akọwa na ọ bụ Media na Peshia mana Peshia wee karịzie Mid ya wee mechazie wee nwezie Peshia hapụzie Mid Pesha wee gaa n'iru imeri obodo ndị nọ n'ugwu nke wụ Armenia nke nọ na mpaghara oke osimiri nke Caspian wee merikwe ndị nọ n'ọdịda anyanwụ wụ Babilọn ya na Asia Minor ya na ndịda wụ Ijipt ya pụtara na Pesha wee bịa wee megide wee merie ma ugwu na ndịda na ọdịda anyanwụ Aịzaya wee buo amụma na Pesha ga-emeri ala buru wee nweta ala buru ibu dịka Aịzaya isi iri anọ na ise amaokwu nke mbụ na nke abụọ si wee kọwa Gris wee wụzie ihe eji na isi asatọ eji ewu wee kọwata ya wee nwee mpi anọ pụtara ihe nke na-akọkwa maka ndị isi agha nna anọ nke um, um, um, Alexander the Great mana mpi nke obere ahụ pụtara dịka mpi anọ a gasịrị ị ga-ahụta n'ihi na ebe a m nọ kpuchidere ya dịka akwụkwọ Daniel isi asatọ amaokwu nke itoolu ruo na amaokwu nke iri na anọ si wee kwuo na amaokwu nke iri abụọ na iri abụọ na abụọ na iri abụọ wee ruo na amaokwu nke iri abụọ na ise dịka mpi anọ a gasịrị e wee nwee otu mpi pụtaranụ nke na-egosipụta ihe gbasara onye nke na-emegide kraịst nke bekee na-akpọ antikraịst onye egosipụtara wụ onye a na-akpọ antiakọs nke anọ anyị ga-ekwu ihe gbasara ya ma emechaa ihe a bụ nchịkọta nke ihe ọhụhụ nke Chineke nyere Daniel ka o nyekwara eze Nebukadneza wee mee ka Daniel wee kọwatara ya ọ wụghị sọsọ ka anyị mara ihe ga-eme n'oge nke Daniel gasịrị kama na ka ma ihe a na-aga n'ihu na-akọwata ihe ga-eme n'ọbịanihu dịka anyị hụta na akwụkwọ mkpughe ọ na-akọkwa maka alaeze anọ ga-emeri ụwa niile ya bụ anụmanụ anọ a isiokwu a pụtara kwamgbe kwamgbe site na jenesis wee ruo na ezikiel wee ruo na daniel wee rukwe na akwụkwọ mkpughe na akwụkwọ jenesis isi nke iri na anọ anyị wee hụta ka abraham na-alụso ndị eze anọ agha aha ndị eze anọ a na-agosipụtakwa ihe gbasara alaeze anọ a anyị na-ekwu okwu ya ya wee nwee mmeri n'ebe ha nọ site n'ịkwazuga ha ma kwapụ ha n'ala nke Chineke kwere ya na nkwa ọkwa ihe a ka anyị onwe anyị kwesịkwara ime n'ikpeazụ Abraham wee nuzuga ha wee kwazuga ha wee ruo na ugwu nke Hoba iyi nke Yufretis wee wụrụzie oke agbata ala ha n'ikpeazụ n'akwụkwọ mkpughe ọkwa ikpeazụ ga-awụzi a hụtakwa na ọkwa mmiri Yufretis a ka e si wee kwazuga ndị iro nke Chineke wee si n'ebe ala nke Chineke nyere anyị wee kwazuga ha ya mere ka anyị gbalịsi ike na-eche maka nke a mana karịchasịa anyị ga-eleba anya na ihe ọmụmụ nke taa ya na nke ọzọ anyị ga-amụkwa ọzọ nke ga-awụ nke ikpeazụ ya a ga-eleba anya na nwantịntị nwantịntị eh, ihe gbasara ihe ndị pesha na na na babilon nwantịntị dịka babilon si wee daa na ihe mere na agbata agbụgba ọgbandụ nke ochie na ọgbandụ nke ọhụrụ a ga-eleba anya na site na Pesha wee ruo na oge nke ndị Rom chịrị ọchịchị anyị ga-eleba anya n'akụkọ a amewe ole anya na akụkọ a gara aga ahụ ọ ga-emekwa ka ị were gị ehiri ụra mana anyị ga-agbalịsi ike ịchọpụta ọrụ Chineke n'akụkọ ahụ wụ akụkọ nke nke ga-abịara na mmezu tupu Kraịst abịa n'ezie a ga-asị na anyị onwe anyị anyị bi na oge oge dị ka nke ahụ wee na-echere oge onye nwe anyị ga-abịa ọzọ anyị ga-ajụzi gịnị na-eme dị- gịnị na-eme dị ka tupu onye nwe anyị abịa akụkọ a na-akọwata ihe ndị megasịrị na ala juda wụ ala nke ụmụ nke chineke na gburugburu ala ahụ na n'ime ala ahụ onye wụ onye na-ekwu ihe na-emenụ na ebe ala nọ ka ekwere ka ndị bi n'ime ala si akpa agwa wee nye ihe ndị a niile na-eme gburugburu ha a ga-elebakwa anya ka Chineke ji wee ji ihe ndị a niile na-akwadowe maka ọbịbịa nke Kraịst na nwantịntị oge a ga-eleba anya na ọdịda nke alaeze nke ndị Asiria alaeze nke Asiria wụ nke mbụ n'oge a na 600 BC anaba wakporo ha wee dabazie n'aka onye nke ọzọ bụ onye eze babilon asiria wee wụọ ndị dara n'aka ndị babilon bịazie wee wụọ ndị nọọrọ onwe ha na 72 BC wee ruo na 710 BC ya bụ na oge nke Merodak onye a makwara dịka Berodak n'oge nke a kwa ka Asiria wee ji merie Izrel wụ ndị nọ na mpaghara ugwu Izrel nọ na mpaghara ugwu wee wụ ndị dara n'aka ndị Asiria n'afọ 722 BC mana ọzọ babilon wee merie asiria wee wụrụzie mba na-achị ụwa niile ọzọkwa babilon wee n'onwe ya wụkwa ihe dara ada mana oge nke babilon na-achị ọchịchị ha wee ndị merikwere n'agha wụ ala Izrel ya bụ Juda nọ na ndịda mana Belteshaza nke Babilon bụ ihe e mechara wee bibie mana Darius nke abụọ nke a makwa ejikwa Cyaxares wee mara na akwụkwọ Hibru n'oge oge ahụ ihe C anaghị akpọ ya dịka C mana a na-akpọ ya dịka dịka a ga-asị na ọ K ebe aha ya ga-awụgo Kiaksares onye e mere na 539 BC onye a bụ eze ndị mid ị ma na mgbe ahụ mid na pesia na-achị onye ndu nke ndị pesia mgbe ahụ bụ cyrus maọbụ kiros ya mere na daniel isi ise amaokwu nke iri atọ na otu ya mere babilon wee wụ ihe dara n'aka ndị mid na pesia ọchịchị nke ndị Pesha wee wụrụ ihe nọgidere na 539 BC wee ruo na 331 BC ka anyị lebaga anya nwantịta oge site na ihe nlereanya n'ebe a dịka si kwuo na mbụ Darius nke abụọ bụ wụ nwa nna Keros ya bụ onye a maara dịka Seros Darius wụ onye bu ụzọ chịa ọchịchị na Pesha mana ọ gbachaghị gara gara dịka Keros Ugbu a o teghị anya Kairos wee wụzie onye were ọnọdụ dịka onye ọchịchị. Ugbu a ka esi ka o si wụrụzie onye chịkọtara mpaghara ha niile wee na-achị ha. Darius wụ onye nwere nnagide. Ị ma na ndị ile ndị chọrọ ịchị mpaghara ha niile ha anaghị enwe nnagide. Ha bịa ha anapụcha onye ọbụla ihe niile ha ji. ma asụsụ ha o ma okpukperechi ha o ma ihe niile ha o, omenala ha o ihe niile ha na-agbalịsi ike ịgbanwe ndị ahụ gbanwee ọdịdị ha gbanwee mba ha si ka a ga-asị na awụzi ebe ha si bịa ka ha si bịa na ha wụzile ndị mba a bụ ndị dọrọ ha n'agha mana Saịros adịghị otu ahụ Saịros na-ekwe ka ha dowe asụsụ ha na-asụ gaa n'ihu na-asụ asụsụ ha mgbe asụ a na-asụ mgbe ahụ bụ asụsụ ndị Babilọn mgbe ahụ ọ na-ahapụkwa ha nagidekwa ha ka ha na-ekpere okpukperechi ha dịka ha si wee chọọ mana o bukọ n'obi na chi nke ya na-efe wụ onye ka mma mana mgbe Dariọs na-achị onye wụ ụbụrụ na ihe ime ọfụma nke Dariọs ga-awụ Saịros a na-ekwu okwu ya Mgbe Saịrọs malitere ọchịchị ya n'ozu oke ịchị ala Pesha wụ na 538 and na 539 BC. Ya wee nye iwu dịka eze ka Izrel laghachi n'ala ha na 536 BC. Izrel wee malite ịrụgharị ebe nchụaja na 536 BC. ya mere a ga-asị ozugbo ozugbo ahụ ọ rịgoro n'oche eze ka o nyere iwu n'ihi na na 539 BC ọ ka wụ Darius na Cyrus na-achịkọta ọ ha abụọ wụ na-achị Midia na Persia mana na afọ 538 BC ya wee ghọzie eze wee wuzie na-achị isi n'ebe nwanne nna ya nọ na 537 BC ya wee gwazie ụmụ Izrel ka ha- ha laghachi azụ n'obodo ha n'oge a niile anyị wee mụta ekwere m na anyị ka ga-enwekwa ohere ịmụtakwa ọzọ na o nwere onye na-eme ka Cyrus wụ onye na-eme bụrụ onye na-eme ihe onye ahụ na-achọ n'ụzọ nke pụtara ka e mee ka Izrel wụ ndị ga-ala n'obodo ha. Na akwụkwọ Aịzaya, Chineke buru amụma gbasara Saịrọs na ọ ga ọ ga-enye ya alaeze niile a na ikikere niile a. Ya mere na aha Saịrọs wụ ihe e dere na akwụkwọ Aịzaya na ndị na-eso eze achị ọchịchị wụ nke Saịrọs. O nwere onye okwukwe nọ n'etiti ha. ị ma na Daniel wụ onye na-asị dịka onye nọ na usoro maọbụ ogogo nke ndị so eze achị ọchịchị malite na malite n'oge nke ndị babilon wee ruo n'oge nke ahụ ya mere Saịrọs wee gwa ụmụ Izrel ka ha laghachi azụ nke a mere- butere nchigha azụ nke mbụ mgbe ha laghachitere azụ ha wee malite iwugharị ụlọukwu Jehova na 536 BC ya mere ka ihe si n'ihe a wee pụta i- ike niile ndị a e nwere ike ile ha dịka a ga-asị na ọ bụ ike ọjọọ maọbụ ike nke ọma nwere na-achị isi n'ebe ụmụ chineke nọ ị ma na mgbe dịka nke a ọtụtụ ụmụ chineke ka nọ na ebe a dọrọ n'agha mana ka ihe akụkọ mgbapụta na chi kọwara anyị ebe a na-akọwa na oge nke ihe isi ike na oge nke mkpagbu Chineke na-agakwa n'iru ịrụ ọrụ ya ịkwadowe oge nke ya ime ka ebumnobi ya bịa na mmezu mgbe na-adịghị anya karịchasịa n'ebe ndị ya nọ ya mere a sịgodịrị na a na-agabiga ihe isi ike maọbụ ihe mkpagbu na ndụ anyị ụbọchị taa ka anyị kwenyere na Chineke na-akwadoro anyị ma anyị maara ma anyị amaghị Chineke na-akwadoro anyị ihe ga-eme ka anyị onwe anyị na uche nke onyenwe anyị n'ebe anyị nọ bịa na mmezu ma ọ bịara site n'ike nke ndị mba ọzọ a na-akpagbu anyị eme ọkwa asụ Armenia ka ndị Palestine ji na-asụ mgbe ahụ ya mere asụsụ nke Aramaik wụ asụsụ kachasị na oge nke ahụ chetakwa na Cyrus chọrọ ka onye ọla mụta asụsụ ya agbanyeghị na o mekwara ka ha dowekwe na na-asụ ma na-asụkwa asụsụ ha onwe ha mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'okpuru nke ọchịchị nke ndị Pesha wụ ebe buru ibu nke ukwuu. Ha niile mụtachara asụsụ Aramaik. Ya mere oge nke ahụ ya mere oge nke Jizọs onye ọwụla na-asụkwa asụsụ Aramaik agbanyekwaghị na a na-amalitekwa na-asụkwa Grik mana ị bịa dịka na asị na Singapore asụsụ onye ọla na-asụchasị wụ bekee mana asụsụ nke mbụ a na-asụ gịnị asụ ndị China Chinese ya mere ọ na ilu il- il- a- mmadụ hụta gị dịka ị ga-asị na i si na mpaghara Asia wee pụta asụsụ mbụ ha ga-ebo ya sụọrọ gị wụ Chinese ya mere n'otu aka ahụ ka asụsụ kachasị adị amụba amụba n'oge nke Kraịst wụ Grik agbanyeghịkwa ya ndị mmadụ na-asụkwa Aramaik ah, ihe ọzọ sikwa na ihe a wee pụta wụ na ihe ndị bekee na-akpọ diaspora ya bụ mmadụ isi n'ebe ọ nọ wee gaa na ala ọzọ n'oge nke Cyrus ọ bịa mee ka ndị mmadụ si na mpaghara nke ha wee gaa na mpaghara ọzọ na gburugburu ebe ya onwe ya na-elekọta anya dịka eze imekwe ka ụmụ Izrel laghachitekwa azụ na ala ha wụ otu mpa otu akụkụ ya ndị nke ọzọ bụkwa ndị gbasara ebe niile na mpaghara nke babilon maọbụ mpaghara nke ebe ndị peshia na-achị ya wee mee ebe ọwụla ndị Izrel ya onwe ha gara ha wee wuo ihe a na-akpọ sinagọg ebe a na-efe ofufe ya wee mee oge nke jizọs na oge nke apọstụl pọl ebe ọla ha hụtara onwe ha a na-enwekarị ebe sinagọg nke ndị juu n'ihi na oge ihe ndị a na-eme ndị Izrel ndị tụfuru ebe ofufe ukwu a e bibiri ebibi ebe ọla ha hụtara onwe ha ha na-achọ ka ha nwee ebe ha ga na-efe ofufe na ebe ọbụla bụ mpaghara ebe ọbụla ha nwetara onwe ha ha na-aga n'ihu ị na-ewu sinagọg wee na-eme ka ha marakwa na chineke mekwere amara ka a wụ ndị na-eme nke a maka ihe gagaba n'ihu ihe wee nwegodo ihe ndị ọzọ e wee na-ele anya ga-ahụta ihe ndị ọzọ onye wee na-ele ihe onyonyo o nwere ndị mmadụ ndị e wepụtara na onyonyo nke a na-akpọ 300 o nwere otu oke okorobịa wụ nwa nwa Cyrus ya wee chịa ọchịchị si na 464 wee ruo na 422 BC Ataziruza na-achọ ka ọ lụso ndị Grik wee debe ndị Grik ọgụ wee ebe ndị Ijipt nọ n'ihi na a na-enwekarị ihe esemokwu n'etiti ndị Ijipt na Babilọn na ndị Peshia wee mechaa wee wụzie ndị Romans na ndị Grik mana ndị Ijipt onwe ha nwere ala mara mma wụ ala onye ọbụla na-achọ ka ha merie ha ma nwere wee ya wee malite ịlụso ndị Grik agha n'ihi ka o wee were Ijipt ya wee bido kpọpụtawa kpọpụtawa ndị agha dị iche iche ya mere ka o nwee ike site na babilon wee gaa na kalima ga-esewe ihe ebe a babilon na Peshia nọ n'akụkụ a ha nọ na mpaghara a ijipt nọkwa na mpaghara ebe a kwa n'onwe ya ka Izrel nọ ebe a ka Izrel nọ e mere ka ị pụọ ga-agafe ebe a Izrel ga-awụrịrị ebe mmadụ ga-agaferịrị na ka ihe Atazi chọrọ ime ọ chọrọ ka ọ wuo mgbidi ụlọ n'ebe a ka e wee ka e wee wụrụ ihe nchekwa dịka ihe ihe ihe ga-eme ka ndị Ijipt bịa ibuso ha agha ha agaghị enweta ha ọ bụ na ha nwaa ka ha bịa were Peshia ya bụ Izrel bịa wụzie ebe ihe nọ dịka nọ n'etiti atazi wee gaa n'ihu iwe ịgba ịba na agha n'ihi na ebe a wụ ebe nwere ike ịchịkọta ndị army ga-enwere ike ịga njem a ya wee kwee ka ụmụ Izrel wee ka ha wugharịa obodo a wee wulie mgbidi ya ka o wee wụrụ ihe mkpuchi na nchekwa wee nye ya onwe ya ya wee kwee ka Nehemaya na Izrel ka ha laghachi azụ wee wuo mgbidi nke obodo ahụ gburugburu ọkwa ya ya wee ọ bịa dịka ọ ga-asị na ewe o nwere ọ bụ n'obi ọ bụ n'obi ọma mana ụfọdụ oge Chineke na-ekwe ka ha chee na ha ji ụmụ Chineke na-egwu egwuregwu emere otu aka ọrụ Chineke na akụkọ nke mgbapụta si wee dị na ihe o si ọ na-eme ịgbapụta ụmụ ya oge a bụ oge nlaghachite nke a ugboro abụọ na 537 BC bụ nlọta nke mbụ na 558 BC bụ nlaghachite nke ugboro abụọ n'okpuru maọbụ na aka nke eze Ahasuerus ka ihe si na ihe a wee pụtakwa ọzọ ndị niile laghachitere azụ ya bụ ndị Izrel na ndị Juda niile ha wee wụrụ ndị a ga-asị na ewepụziri iche enweghịzi ihe nkwu okwu maọbụ ihe mmekọta ha na mba niile ndị ọzọ ugbu a ha amatala wee nwee nchegharị n'ihi na ha amata ihe ha mere na ọ jọrọ njọ na ọ mmehie ha mere ka eji zipụ ha dịka wee mee ka adọrọ ha n'agha ụlọukwu ofufe awụkwa ihe a napụrụ ha n'ihi na ha nabatara ma kwe ka chi ndị mba ọzọ wee bata n'etiti ha ya wee wụrụ ihe metụkatara ha n'ikpeazụ ha wee wụrụzie ndị gara n'ihu na-efe arụsị ndị a niile ya mere ha wee kpebie na ọ na-alaghachi azụ anyị ga-anọrọ onwe anyị anyị ga-adị nsọ anyị ga-awụ ndị nọrọ onwe anyị iche site na mba ndị ọzọ niile nọ ya wee mee ha wee kewapụ onwe ha e, site na amara chineke ndị Juu wee na-aga n'ihu na-eme ọfụma n'oge dịka nke a ha wee kewapụta onwe ha na akparamagwa na omenala ndị mba ọzọ niile ha wee malite ị na-elekwasị anya n'okwu chineke chetakwa na mgbe a na-adọrọ dịka ha nọ dịka ndị adọrọ n'agha ha tụfuru akwụkwọ nsọ niile wụ okwu chineke wee tụfukwe ụlọukwu ebe ofufe nke chineke mana ugbu a ha na-asị na anyị kwesịrị ka anyị chekwaa okwu Chineke ya wee mee ha wee nwee ndị odide ndị ode akwụkwọ na ndị na-akụzi ihe gbasara okwu Chineke ime ka ha wụ ndị kewapụrụ ha wee wụzi ndị na-anọrọ onwe ha n'ihe okpukperechi ha wee lekwasịzi anya na iwu ewee mekwe ndị nkụzi a niile na ndị a na-edewe iwu a na-akpọ Hasidim wụ ndị emecha na-akpọzi ndị farisii n'oge nke kraịst ya mere ọ n'oge dịka nke a ka ndị farisii malitere ndị ode akwụkwọ pụtakwara ihe n'oge dịka nke a n'ihi na ha kwesịrị ka ewepụta e okwu chineke wee desaa ya ka o wee buo ibu ha na-agbalịsikwa ike ịhụ na akwụkwọ nsọ a na edegharịrị ya na-enweghị ihe ndehie ọbụla nọ n'ime ya ha wee nwee iwu dị ike maka idegharị akwụkwọ nsọ a maọbụ ịkọpị ya wee nye n'akwụkwọ ọzọ dịka ihe nlere anya mgbe a na-ekwu aha dịka aha chineke yawe tupu ndị skraịb ndị ode akwụkwọ edee ya ha ga-ebu ụzọ gaa saa ahụ ha sachaa ahụ bịa dee ya ha laghachikwa azụ gaa sakwa ahụ ya mere ọ bụ na mkpụrụ okwu a bụ yawe pụtara ugboro ugboro na otu mpekele akwụkwọ ugboro ugboro aha pụtara ka ha ga-ebu ụzọ gaa saa ahụ ma laghachite azụ ha nwakwa anwa wee dehie ha ga-ewere ihe niile ha dewere ede wee tụfuo ya ma malite n'isi ọzọ mana emechakwara iwu ahụ emechakwara na-atụgharị ya obere obere obere obere ya mere nlọghachi nke atọ mere na afọ 444 BC ka anyị lebagodu anya na ihe ndị Samaritan na-eme a bịa lezie anya na ihe mere oge ndị Grik na ndị romans mgbe ọzọ anyị ga-amụ ihe ọmụmụ a a ga-eleba anya na ịrọ otu nke ndị samaria ka o si wee malite mgbe ndị juda bụ ndị a dọrọ n'agha e wee kpọga ha na obodo babilon o nwere ụfọdụ n'ime ha ndị gbapụrụ ọsọ wee gbaga na ala samaria wụ ebe dị nso wee lụọ nwunye wụ ndị ndị jentaịl na-amaghị Chineke nọ na ya agbanyeghị na ụmụ ha ga-awụzi ndị nwere ọbara ndị Juu na ọbara ndị jentaịl ọkwa ọgbọ ọgbọ ha na ọgbọ ndị bịachara dịka ndị ha gasịrị ka a na-akpọ ndị Samaria the Samaritan ọzọ ndị Juu wụ ndị iwe na ọnụma jupụtara na ndị ndị a rere Chineke wee ree onwe ha wee ree obodo ha wee gbaga na Sameria ndị juu wee na-eletụ ha anya ala na ha wụ ndị rere chineke ha ree suo onwe ha imi wee sị kama ha ga-eso wee lụọ agha ha wee gbaga na samaria gaa soro gaa lụọ ndị mba ọzọ ndị juda wụ ndị juu wee kpọọ ha asị mkpọrọmasị ha kpọrọ ha wee karịzie nke ha kpọrọ ndị jentaịl ndị ọzọ mkpọrọmasị a enwekwara njedebe Sameria ya onwe ya nọkwa n'etiti Galili na Juda Judia ihe a bụ mmiri Mediterranean ihe a bụ mmiri nke Galili ekwe ya ihe a bụ Galili ya onwe ya ebe a wụ Sameria ebe a wụ Jerusalem e- ebe a wụ Samaria wụ ebe mgbe e kewara alaeze ahụ wụ alaeze nke nọ na ugwu Samaria nọ n'etiti Galili na Judia ụfọdụ ndị Juu wee lụọ nwaanyị na obodo Samaria mana a- alụmdi na nwaanyị n'etiti ndị Juu na etiti ndị na-awụghị Juu wụ ihe arụ agbanyeghị Sameria wụ ndị wụ ọgbọ nke mụpụtara ndị alụmdi na nwanyị na-awụghị ndị Juu na ndị Juu nwekwara okwukwe nke ndị Juu wee wuoro onwe ha ebe ofufe a hụrụ nke a na Jọn isi nke anọ mgbe nwaanyị Sameria bịakwutere Kraịst wee na-ajụ kraịst wee sị ya kee ebe anyị ga-efe ofufe eme ọ na-ekwu maka ekpekpe nke Gerizim nke bụ nke nọ na samaria ya na nke nọ na shekem n'ihi na e nwere ebe a na-efe ofufe n'ebe ahụ e wee na-ajụ ọ ebe ofufe nke a ka ọ bụ nke nọ na jerusalem kee nke ọ wụ n'ime ha abụọ mgbe a na-agwa gị ya ọ wụ mkparị nye ndị juu ha na onye Samari- samarita ikwukọta okwu n'otu aka ndị samerita wụ ndị kpọrọ ndị juu asị na ndị juu na-ebo ebubo elee ihe mere ha ji wee lụọ ndị Israel n'ihi na nwee ndị dị ike wee nwee ego ha wee na-ebi bisara ahụ ha na ndị Sameria ebe ha onwe ha na-ata ahụhụ mgbe ha nọ na dịka ndị a dọrọ n'agha ị ga-aghọtakwa na ọ kwa ndị samerịta bụ ndị mere ka a kwụsị ndị mere ka a ga-asị na a kwụsịrị iwu ụlọukwu nke oge nke ndị grik mere ka e wuo ya ọzọ bụ ọchịchị nke ndị grik anyị ga-echebere echiche were ọchịchị eze nke Hasmonia wee chee maka ka o si wee chọọ ọchịchị na ihe o mekọtara anyị mana anyị ga-eme nke a mgbe ọzọ anyị gbakọtara ka anyị kpee ekpere nna anyị bi n'eluigwe anyị na-ekele gị maka ohere i nyere anyị iche echiche maka akụkọ nke kacha dịta mkpa ihe ndị megasịrị tupu a na-enwe mgbe kraịst bịara ma ọ bụ n'etiti na mkpagbu na ihe ihe isi ike Chineke ị kwadoro ime ka okwu gị bụ ihe bịara na mmezu a na-asị ka ichekwa wee na-echekwa ndị gị wee na-ekpudekwa anyị na anyị nọkwa na ọnọdụ dị otu ahụ ọzọ oge a na-abụ mgbagwoju anya agha na nrịanrịa dị iche iche na ihe isi ike mana nna anyị kwenyere na ị ka na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ka i chekwaa anyị ka ị zọpụta anyị anyị kwenyere na mgbe ị ji abịa ọzọ ọzọ na-eru na nso mgbe na-adịghị anya eme nyere anyị- nyere anyị aka ịnọgidesi ike nyere aka ka anyị nwee nghọta na anyị mata otu i si arụ ọrụ na akọ nke mgbapụta ekene dịrị gị maka amara gị anyị kpee n'aha jizọs kraịst amen